ee ọha na eze ndewonụ ee enwere okwu dị mkpa m ji bịa ee okwu a dị oke mkpa gbasara ọnọdụ ahụike nke m na-ahụ n'ala Igbo taa lee ihe onyonyo a n'ebe a ha wụ ihe onyonyo nwanne anyị nwoke a na-akpọ Okwuruọra mere n'abalị ole ma ole gara aga ebe ndị mmadụ bịara hụ ndị niile ndị nwere nsogbu ọrịa obi nke a na-akpọ kidney problem ndị kidney ha failụrụla fail na-anaghị arụ ọrụ ụmụ Igbo lewenụ anya lewenụ anya ihe meghe n'ala Igbo lewenụ ụmụtakịrị ogbede werenụ anya unu lewenị ụmụtakịrị ogbede lewenụ ụmụ okorobịa lewenụ ụmụ agbọghọbịa ha dị na ama ishishi jụọ onwe gị sị olee ebe ihe dị otu a si bịa ebee ka anyị si ruru ụdị a gịnị mere gịnị gbanwere na ndụ ndị Igbo gịnị gbanwere olee gịnị mere ihe a ji dakwasa ndị Igbo ụmụ Igbo leenụ anya ndị a niile ị na-ahụ ebe a wụcha ndị nwere nsogbu kidney chai chai chi ewerela ehihie jie ị jụọla onwe gị ajụjụ ihe kpara ihe ndị a ụmụ Igbo ihe a wụ ihe shi la ihe erighe erighe ngwa ngwa ngwa ngwa ndị Igbo akwụsịla iri ihe ndị ala eji ha eri gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa jụọ ha sị ugboro ole ka erile ha ede gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa jụọ ha sị ugboro ole ka ala ha nọ akpụ mmiri jee jụọ ha sị ugboro ole ka erighe hị ji jee jụọ hị sị ugboro ole ka erighe hị akpụ jụọ hị sị ugboro ole ka erighe hị ihe niile wụ ihe anyị mefurala ọnụ anyị ma erighe hị taa wụ nwaanyị ọbụla gị bịa ishiere nwa ya Indomie nwoke ọbụla bịa ya eshiere nwa ya Indomie ịdọwa ya ga awụla ihe ya na ito ụmụntakịrị na-eri lekwa unu lekwa ọnwụ lekwe gị lekwa ọnwụ lekwe gị lekwe nsogbu lekwe gị lekwe kidney problem lekwe ihe niile meghenị lekwenụ ụmụtakịrị ụmụ anyị agwụla ama echiene ma adị na ama ichichi unu hụ ngwongwo ndị ugwu vuru unu na-eri ihe ọbụla ndị ugwu vuru unu anara ya rie e, ndị ugwu ndị na-ere ihe ihe na-adịghị mma ọdọ ọnụ unu na-eri unu amara na si hụ n'uri dewere ọtụtụ ihe unu righe wụ ihe egbuchi ya ama ọ dị na ama ichichi lewe na otu ụmụ anyị ji anwụ apọmpọm lewe na otu ụmụ anyị ji awụrụ ndị vu ọrịa dị iche iche lewe na ụdị ọrịa ụmụ anyị na-arịa leweni leweni unu ahụọna ụdị ka mbụ unu ahụọna ụdị ka mbụ n'ala Igbo kemgbe ụwa malitere na ụmụ ọkụrụwede ụmụ nne nyegha ara ụmụ ṅụ ara gawa ụmụntakịrị ndị rịagha kidney failure unu ahụọna ụdị ka mbụ unu che sị ọ gịrị lewenụ na mmepe agụụ unu jụrụ nri unu unu jụrụ ede unu unu jụrụ akpụ unu unu jụrụ garị unu unu jụrụ akwụkwọ nri unu unu jụrụ aka aja aja na-evu ọnụ mmanụ mmanụ unu sị ha ka unu mma quick service ngwa lewe ya na lewe na nsogbu ya mmepe agụụ lewe niile ndị igbo la mmepe agụụ uwo lewe niile ndị igbo la mmepe agụụ uwo lewe hene ndị oke trouser ndị oke e, e, e, ịkpa fu na-agagharị lewe n'ihe na ndị ike ọrụ na-adịghị ndị na-adịghị enweghị ike ije chọọ ha agaghị ịrụ lewe n'ihe na unu ahụ na ya na ha gwara unu sị nwata gawa egwere egwere were ya lewe ya na ha gwara unu sị nwata ehi meme mpi meme ọdụ e were ọdụ ya gbaa egwu e were mpi ya ṅụọ mmanya ngwa lewe ya na lewe na ọnọdụ ụmụ anyị nọ taa ana m eji ohere a na-akpọ oku ndị nne na nna na-akpọ oku ikwu la ibe na-akpọ oku ndị niile nwa okorobịa nwa agbọghọbịa wefụrụ na aka na iri ọbụla gị unu na-amaghị otu e ji kwari ya wefụrụ na aka na iri ọbụla gị ka ụwa akwa wee gị ya n'ime rie ni wefụrụ na aka la ụmụ ihe ndị a lile unu na-amaghị otu o si bịa wefụrụ na aka la ihe ọbụla gbasara ihe si la ala ndị ugwu abịagha wefụrụ na aka la ihe ọbụla wụ nke adịghị chagha ọnụ ọ dị mma otu anyị rie ya n'ihi ihe isi ike gee m ntị ị hụọna ugboro ole ị hụrụ ewu rịagha kidney problem unu ahụọna mgbe atụrụ rịagha kidney problem unu ahụọna mgbe nnama gagidere a sị o nwere kidney failure unu ajụọla onwe unu ajụjụ ka ihe ejila nnama na-anaghị arịa ya ihe o ji na-anaghị arịa ya wụ gịrị o riwe ihe o kwesịrị iri dị ndụ rienụ ihe unu kwesịrị iri dị ndụ ma dịrịnụ ndụ rienụ ihe unu na-ekwesịghị iri dị ndụ ma werenụ ọnwụ ọ dị n'oke ọha m i were ozi a gbasa ya n'ikuku ma were echiche gị mara ihe